ka otu m mesi wee mepee ọzọ Ihe shigota. Weta ya close to camera. Bọhesha n'eze gị m ahụ ma nke nọ n'okpuru. It's okay. Eze nchi. Nchi eze. Ama m ọ bụ ihe ama m ma ị nwere bipolar o. Respect onwe gị m mee gị interview here. All right. Okay. Ihe ọbụla i mere bụ ọra eto oke ihe a na mepụta oge ya. Ihe ọbụla m hụrụ na na na gị ka m na-ede. so that mmadụ need gị ya asị m that woman nwere eze nchi m recognize ya na ọ gị Okay. don't come here debie takọshima eze Oh.
were camera bịa n'ihu gị. e nwere mgbe i tege bleaching Yeah. i tegidere
kwụsị ee Ọ ya mere ihu gị niile ji nweta mark mark black na-acha yellow iru m enwekwa mark o nwere ike ọ bụrụ ebe m nọ
ọ kwa ị sị e nwere mgbe i tere bleaching gị akwụsị I Etela thought m that bl- got it from you. okay ee Then, ọ ọ ya ka m ji na-ajụ gị, ọ ya mere mark mark ji nọ gị n'ihu ee ọ ya nwa weta ihu gị ahụ closer ndo ndo nwaanyị yiri collabo collabo boy and girl boy and girl madam if you are not ready mbu to get achọkwa m any problem from you please atụta m nọ na mmeghe ndị mmadụ interview ahụ adị ma chọbiti mgbu don't come here ihe ọ bụ taa i yiri collabo na don't come here nwa m ụka but i yiri boy and boy and girl na don't come here nwa m ụka akọla nga nye nwe womanhood nọghị n'ime ọ wụ boy and girl gị bịa ga takwụsị ebe eze then you dewe camera ahụ n'ala Chineke agba gị ọkụ Okay.
A new customer just messaged you on TikTok. Reply now.
boy and girl ị dị afọ ole 48 years. tele rozana ese 48.

Eh?
Mba. I'm not joking here with you. oh. You only this serious for this interview. Please leave this platform. Adị m serious, adị m serious. Achọ m di.
Otu i me yiri agbakwuru nwoke agbakwuru nwaanyị. If you are not serious, you please go down from this live. Adị m serious.
Adị m serious.
ị mụbuole nwa ee nwa gịnị ka ị mụrụ amụrụ m nwaanyị na nwoke
onye tụwara gị ime ị ji mụ nwa ele ebe ọ nọ ọ nọpụ ya ọ nọ na naijiria
ka ihe imege gị take in mụọrọ ya nwaanyị na nwoke then gị na ya nọzi ọ fụrụ na ọ ya alụbu m anụ before m na ya wee mee ife anyị mere
okay ọ kwụ ụgwọ isi gị Mm-mm. okay gị mụọrọ ya nke mbụ mụọrọ ya nke abụọ ka ọ different men ka ị mụrụ nwa ya nwa ka m mụrụ nwa ị wụkwanụ onye ebe abụ m onye Anambra steeti ebe na Anambra onye ogidi ebe na ogidi ikenga ebe na ikenga onwezi na enwere mgbe ara gbarala gị
ee ebe three years ago
three years ago mm. ị gbara ara Yeah. Ọ kwa- ọ kwa ị ma ihe wụ ara As in, sometimes ị na-aga ị na-atamu atamu ya amala ife ị na-eme. ee Mm.
ị gbara ya n'obodo naijiria ka ọ n'obodo UK Na UK ebe a. ya ị gbara ya Mm. ị nọ na drugs now ka ọ wụ ọgwụ gị ọ gwụla Mba, adị m a- ọ dị agbazi m. Adịgo m okay. ị dịgo okay Mm. nụtara na nụta na ị gbarala ara na ị bịara na ka m mee gị interview na ịsụ onye igbo na mba as in amara m ife mere mgbe ahụ m na-aga m na-atamu atamu ndị mmadụ ana-ajụ m gịnị eleela ele ele ele enwere ihe gosi that na ara akwụsịla ime gị enwere anything ị ga-eji mee identify anọ m n'ọfịs kịta ewepịa nkara igosi ya. okay ị rụghọ okay ha- ndị ọfịs gị ma sị ara gị akwụsịla ee okay ị rụghazi ọrụ now Ee, It's okay. gịnị ka ị na-arụ abụ m nurse ị wụ nurse ara agbahuo gị gị na-arụ nurse ka ị wụ nurse before ara agba gị aghọta m nurse ndị ara ka ị wụ ka ọ wụ ọ bụrọ na ala gbara m otu ahụ as in m na-aga na-atamu atamu

dewe camera a n'ala ka i bili ọtọ ka ị laara m azụ tọnụọ bịa were phone gị

Yes, sir. ị dị afọ ole Anọ m 38. what year ka a mụrụ gị 1988, sir. ị ji ụmụ ole Ofuke. onye tụwara gị ime Ọ mmadụ tụrụ m ime, sir. ọ wụ ime mkpeku ka ọ wụ ime a kwụrụ ụgwọ isi Nke a kwụrụ ụgwọ isi.
onye ahụ kwụrụ ụgwọ isi gị gị lụọ ya mụ ya mụrụ gị mụrụ ya nwa ka ihe mere na ị laghachi to that man ele mere gị dị ebi mụ na ya nụrụ mana ọ bịa na-eti m ihe mụ a wee pụọ
ọ mara gị isi na wall
mba n- otiti ka ọ na-eti ọ dịghị ama m isi na wall ma ọ na-eti gị ị tara ya arụ mba o, ị taghị ya arụ mba ị ghọrọ ya aka n'amụ mba sir ị kpọrọ ya taị mba
m just na-emechi iru m otu a ka ọ hapụ imebi m iru Ele otu i si nọrọ mgbe a na-akụ gị ihe oya bilie ọtọ gosi m otu i si nọrọ Otu a. Otu a. Ka ihe bụ ihe ị mere e ji kụọ gị ihe i ji gbara pụta na di.
Ọ bịa na-eme ihe with onye ọzọ. so mụnwa wee mara na-ajụ ya ajụjụ and yanwa adịghị a-like ka mmadụ na-ajụ ya ihe ọbụla so m kwuo maka ya ọ na-ewe iwe so his own best way bụ itie m ihe ka otu i si gagide mata ị gara na-ewe phone ya na-ele
Oh, th- oh, that day bụ our anniversary that that time. Ajụrụ m gị ele otu i si mata ị gara buru phone ya na-apị. Ọ gị ka m jụrụ. Yes, sir.
Gị apịtanụ ihe ahụ ị chọrọ akwụ ya. And ị laala. Ọ ya chụlara gị ka ọ gị lara. Mụnwa ji aka m wee pụọ. I bu keke ka ọ wụ Uber lama.
mba eji m moto i bu keke ka ọ wụ Uber Uber ọ moto i bu keke ka ọ wụ Uber okay Uber ele akpa ndị ị pakịrị ihe lawa akpa akpa ụmụ skuulu ka ọ wụ akpa Ghana must go mba ee ekolas ekolas
ekolas retired but not tired single mother nwa gịnị ka ị mụrụ ya nwa nwanyị kee ebe i si na-awatch m na Abuja ego a kwụrụ n'isi gị eweghachili ya ee nne gị na nna gị ha kwe- ha kwetara na ị ga-ala ọ mụnwa sị na achọrọ m ịpụ mgbe a so ha nwa sị m ka m- ka anyị mee separation first mụnwa sị na mụnwa atrygo my best ọ ma-awọkụ na achọrọ m ime separation m chọrọ ị just pụọ
how many years now ka ị pụtara na di two years now 2024 ka m pụtara kemgbe ahụ ị pụtara na di ele otu street dị ele otu i si ahụ ya street ugbu a ejirọ m because of street wee pụta na di ele otu ebe ama m si kwuo maka street pụta ebe ị gara na phone leta ihe ị letara na phone gbawa question mgbe ị letara ihe ị letara na phone then kemgbe ị pụtara now how you see street ele otu street dị street ụmụ nwaanyị nọ nọ- pụtara na ụmụ agbọghọbịa nọ na alụbeghị di ele otu gịnwa si ahụ ya ọ wụ street dị mma ka ọ wụ street dị rugged dịrị woo
for mụa ama m because mụa agara m street so amarọ m ndị ọzọ ghọta ihe m na-ajụ street apụtaghị na ị gara na-agba n'iro m jụga gị na kemgbe ahụ ị na-enwe nwoke gị na ya nọ are you happy are you comfortable are you okay ọ ya wụ street ị nọ ke ị nọzi ị nọ mma ọ ihe m jiri na-ajụ ahụ gị ma ị gbara n'iro ma ị gbahụ n'iro madam okay anyway i'm okay but m chọrọ inwe my own at least ma because sometimes m na-adị very emotional
ị na-adị emotional ị lụọ onye ọzọ kwa ị ga na-agakwa na phone ya ugbu a gaa na-echeki phone ọzọ mba okay ị mụtala ihe na aga m echekizi phone mana m ma na-eji ọnụ mana ị mụtala ihe na Chineke agba gị ọkụ Yes, sir. Okay. Enwere regret ị nwere? Mba, adị m very happy, sir. At least eji m ndụ m wee pụta.
Enwere mgbe ị ṅụrụ goof?
Mba. Enwere mgbe ị ṅụrụ sịga? No, no, no, sir. Enwere mgbe ị ṅụrụ apịwawa?
biko kee nke bụ apịwawa apịwawa a na-akpọ ya akpọ ka ịkpọ ya mba nwere mgbe ị ṅụrụ ya mba nwere mgbe ị ṅụrụ kwanta palala Ei, ama m nke ahụ ọ na-anọ na bottle okay mba adị m aṅụ mmanya kemgbe ahụ ị pụtara na di ụmụ nwoke ole tarala gị
ọ wụ ofu onye mụ na ya dịbu na mma mana ya nwa sị na ọ chọrọ companion ọ chọrọ because nwunye ọ- nwunye ya nwụgo so ọ a single father so mana ya nwa sị na ọ chọrọ companion mụ nwa sị na ọ bụrọ onye m chọrọ na achọ m di achọ m companion so otu a ka m si wee pụọ ọ tara gị ka ọ taghị gị
anyị mere
unu mere retired single mother tagha widower tagha widower chọga companion ị ma ị na-eshi ọfụma sir kee ebe i si na-ele m abuja sir onye ahụ tagha gị mgbe ahụ ị pụtara na di aha ya gịnị nna m achọọ m ịtụ asị biko achọọ m ịkpọ afa ya mana achọọ m ịtụ asị ewena iwe
ọ wụ onye awụsa mba onye be anyị ọ wụ enyi nwoke di gị mba mba mba mba e bere gị ugwu
biko nke nke bụ ugwu e nwere ihe na-anọ n'otele nwaanyị nga na-enwe na-adị ka ntị ele ntị ele ọ na-adị ụta nke m mechiri emechi o mechiri emechi
Ew. araldite araldite otele araldite otele na-atọ ahụ ụtọ ị ma eme ma atama gị ị ma eme saa mụ ị ma eme gaa na-ekwe n'isi chineke agba gị ọkụ Ee, ama m eme ọfụma

maybe the style the name ị na-akpọ ya ọ bụghị onye m ji wee mara e were ụkwụ gị abụọ achịkwasị ya na wall amapagide gị mbazụ eji achị ụkwụ gị na wall ka eji a- eji achịsị ụkwụ gị na wall mba emebe m nke ahụ Ma- mana ị- biko kọrọta m ọfụma so that ka m try go there ị sị gịnị mere ọ mụwa ga-ekụziri gị ihe ị ga-ara nwoke ọzọ damn you chileke agba gị ọkụ ị tara ya nkịta nwa bingo nwụrụ anwụ ị tara ya gịnị m kọwaara gị ọfụma bụ ngọngọ akụziri gị ekpe etu e si ara ha ọtụ nwa bingo mụrụ asị gị damn you chineke agba gị ọkụ ị tara ya ikodi ya ya dị ka nwere mgbe ị ga-ewetara m that thing sị m bịa lee ma m ga-akụziri gị ị tara ya ngwere asị gị damn you chineke agba gị ọkụ onye riri eri i buru that thing gama gama meti onye ọdọ atara ya agha agba gị jack ịbịa ịbịa ịbịa ịbịa nga asị gị kwụsị aka n'ọnụ kpụcha aka n'ọnụ ewere Jack ndị 911 agba gị ya ka ịbịa sị ma ịtara igodi ya ịtara ya asụ afọ ara ya onye riri eri ndị ka ime ga-emeghe kemgbe ọmụ akụchiri gị ndị ka ịta ga ata agha kemgbe ọmụ akụchiri gị nwa bingo Ọ ga-abụ my first husband like that Jack. So m chọrọ asị gị ịmụta. dem you dem you dem you Jack gbuo gị egbu

alikechara m ya mana ana m alike asara m efere chineke gbakwa gị ọkụ chineke gbakwa sagbukwa onwe gị na ị na-asa efere ị na-aga ahịa ga zụrụ nkịta zụrụ eke oke dewe n'ụlọ ọ mewa gị ikpu chineke gbakwa gị ọkụ onye riri ọkpụ onye ji ewere ọrịa ebighe mmadụ ị na-alike asa gị efere otele gị asụ asụ akọjutecha asụ aka gị n'otele tele gị ga-awa asụ asụ ga pakịrị nga ahụ ị na-alike asa gị ee na-alike asa gị efere ị gara zụtanụ sponge zụta sponge ewere ewere ihe eji asa gị azụ ite sa kwuo ka sacha gị ike onye riri eri na-alike asa gị efere ọ dị mmadụ gị na-ama ịgha agha amụ na asụ otele gị na-eshi asụ asụ ọ dị mmadụ ga-asanye dem you dem you dem you dem you Bishop, ọ dị mmadụ ụgwọ ne yes if you talk na bring you down nwa bingo nwụrụ anwụ ọ dị mmadụ gị na ụgwọ na ezi ma ejughị n'ụta juta oke asụ akọta aka aka aka ya aka ya with nke agba ya agba eji ọ na-agba ya nga ahụ like asa gị efere nwoke arieze arieze jucha n'eze arieze jucha n'eze were were ya kọjucha gị nga ahụ onye riri eri i birilenu n'ugwu Awụsa mgbe ị gara ga zụrụ nnama gwa onye Awụsa o resi gị nnama nnama amaghị m ụkwụ amacha gị ụkwụ nnama arachama gị otele onye riri eri ị ma iri eshi ee gịnị ka ị rụgha m na-arụ ọrụ na company which company nwa bingo na Chinese company a construction company
kee ihe wụ ọrụ gị nga ahụ Supervisor, anọgo m ebe a for 20 years now. Genotype gị? AA.
Blood group gị? B positive. Mmadụ ole ụmụ nwoke tara ole tara gị?

m na-agba mmiri ọfụma chineke gbakwa gị ọkụ nwa bingo ị gbaga which mmiri ị gbaga which mmiri ị gbaga mpa gị dere gị gwara gị sị mgbe ị pụtara ụwa adịrị gị sumo n'ọtụ ị gbaga which mmiri onye ego ọgụ ụta onye onye ego ọgụ ụta ị gba- ị gbaga which mmiri ee otele gị ga-awụ pit latrine waters wc ọ ga-awụ mgbe ọwụla ataghị agaghị nwoke akpa gị aka na ntị ma ọ na-ara gị flush flush ma toilet ọtụ onye eriri eri I say damn you damn you nwa bingo nwụrụ anwụ ị gbaga which mmiri onye eriri eri koromonto bebu ị gbaga which mmiri ịpa ịpa ị wụ ị wụ ị wụ reservoir gbara nga a bịa ịgwa m sị ị gbaga mmiri agbawa gị a- akụwa gị otele o- o- ebe- akụwa gị bịarị na otele gị gị pụta nga a gwaga ụmụ ụwa sị ị gbaga mmiri nwa bingo nwụrụ anwụ akpa skuul na otele gị agwalanụ ọ ga-awụ nga ọwụla a kpara gị aka gị nyụọ ị fụta na onye- mgbe every minute na gị na-anyụ mamịrị ị gaa ụlọ ọgwụ na-asị ọ diabetes while ọ wụ while akpa skuul gị agba- agba- agba- agbabiele ihe eriri eri nwa bingo kpọọ fon nọmba gị
08067 ị watchịchaala ya ị watchịchaala ya kwa kwa i zuole ike ị watchịchaala ya mana ị mana ị dị wicked come on subscribe for that place sị gị subscribe o chineke agba gị ọkụ subscribe o like ya gị share ya ya ọwara ya agba gị ị watchịchaa ya gị gba nkịtị gị just nọ gị just nọ watch ya takushie eze gị pụọ for what subscribe o for this place chineke agba gị ọkụ 080 67 97 69 45